salaamaaleykum mali bɛɛ lajɛlen kayi fo kidal bi a ka di ne ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hakilina dɔw kan i tɛ maliyɛn ye diɲɛ fan si k'a ɲininka ka kɛsiyɔn pose a kun ko mali ka d'a ye k'a b'a fɔ ko ayi tiɲɛ don an ye jamana ɲɛmɔgɔw ta an y'u sigi an kunna an ye ɛnpo sara an ye fɛn bɛɛ kɛ mɛ u ma kow lawaleya an mago bɛ ko minnu na nin y'a san bi duuru ani san wolonwula ye halisa anw bɛ senkelen tagama la ko tɛ ka ɲɛnabɔ wagati dɔ sera yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma tɛ fankelen ko ye ne ka jateminɛ la yɛlɛma ye an bɛɛ lajɛlen de ye liti liti bɛ sen kan bi mali kɔnɔ a liti bɛɛ ka ɲi wa a liti bɛɛ bɛ hɔrɔnya kan mɛ malidenw ne b'a fɛ ne ni aw de ka kuma an ka hakilina ninnu falen an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ k'a fɔ ko ne bɛ kuma min fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye a tɛ k'a fɔ fana k'a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye yɔrɔ minnu ka ɲi a la an bɛ jɛ k'olu ta ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ minnu man ɲi a la hakilina bɛ mɔgɔ min na an bɛ se ka a dafa ɲɔgɔn fɛ ne ka sijɛ bɛ ka boli mun de kan depuis l'indépendance 22 septembre tɛmɛnen nin y'a san bi duuru ni san wolonwula ye maliyɛn ma deli ka lafiya foyi la su ni tile anw de bɛ kule la kuma bɛɛ anw de bɛ kasi la kuma bɛɛ anw de bɛ tɔɔrɔ la kuma bɛɛ anw de bɛ ɲani na diɲɛ ɲɛfɛ ne ka sijɛ in bɛna boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ni n ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyalen na mɔgɔ minnu bɔlen don ka taa tunga ɲɛfɛ k'a daminɛ kɔntinan afirikɛnw na ka na bila erɔpu la azi maliyɛn bɛ diɲɛ fan tan ni naani fɛn fɛn na ne ka sijɛ bɛ ka boli o de kan maliyɛnw yɛlɛma ka kɛ an minnu bɛ tunga ɲɛfɛ an fana t'a lajɛ an ka yɛlɛma ni n ko yɛlɛma kabini diɲɛ ka di anw de bɛ ka boli ka sa ji kan kabini diɲɛ ka di anw de bɛ ka vizaw ta sira sugu bɛɛ fɛ ka na diɲɛ jamana kan ka na ɲɛɲini ka segin mɛ n'i y'o ɲɛɲini nin fana kɔnɔna lajɛ san bi duuru ani san wolonwula hali bi ɲɛɲini cogo kelen an dɔw wolola ka sɔrɔ an faw bɛ tunga ɲɛfɛ olu ye tunga sɛgɛnw kɛ cogo min hali bi anw bɛ ka continuer k'o sɛgɛn kelen de kɛ anw denw fana bɛ n'o sɛgɛn kelen de kɛ wa donc an ka lajɛ an ka ɲɛ yɛlɛma n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ bi maliyɛn bɛ diɲɛ fan tan ni naani fɛn fɛn na i bɛ taa k'a ye maliyɛn de fɔlɔ bɔra diɲɛ maa bɛɛ ɲɛ tɔw bɛ sɔrɔ ka na mɛ nalen kuraniw u nana ka maliyɛnw sɔrɔ yen nɔ san bi naani san bi saba san bi duuru san tan i bɛ taa ka sɔrɔ maliyɛn de bɛ baara kelen na yɛlɛma cogo tɛ ka don a la mɛ mɔgɔ kuraw bɛ na u bɛ na san kelen u bɛ fɛn sɔrɔ n'an ye wa fa an maliyɛn dɔw fana bɛ tila ka taa baara k'u bolo tuguni wa i b'a ye mɔgɔ kura ninnu fana lafiyalen don ka tɛmɛ maliyɛn de fana kan a exemple dɔ ye mun ye minnu bɛ faransi minnu bɛ ameriki minnu bɛ jamana wɛrɛw kan olu kan ka a dɔn faransi yan bi n'i ye faransi ta k'a lajɛ ka faransi imigire bɛɛ lajɛ fɛn fɛn de bɛ k'o ye dunan ye faransi sigi la i bɛ taa ka sɔrɔ maliyɛn pere nana nin bɛɛ ɲɛ mais toujours an de bɛ baarada nin kelen na baarada in tɛ falen an tɛ fɛn sɔrɔ a la dɔɔnin min bɛ sɔrɔ o bɛ tila an ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a sera ten sa an ka jɛ an ka hakiliw labaara ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan n'i ye faransi ta k'a lajɛ siniwaw bɛ yan afirikɛn wɛrɛw bɛ yan minnu tɛ maliyɛnw ye nizɛriyɛnw b'o la kongolɛw b'o la ka taa bila jamana caman na n'i ye faransi ta k'a lajɛ ɛnduw bɛ yan tirikiw bɛ yan pɔritigɛw bɛ yan mɔgɔ caman caman de bɛ yan nɔ mɛ nin bɛɛ nana ka anw sɔrɔ an b'an ka baaraw la nin bɛɛ nana ka anw sɔrɔ faransi tunga sigi la yan nɔ mɛ fɛn bɛ nin bɛɛ kun ka tɛmɛ anw kan paseke mun b'o kɛ olu bɛ jɛ u bɛ baaraw de kɛ u bɛ jɛ u bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan mɛ tuzuru anw bɛ baara kelen de la fɛn tɛ sɔrɔ baara la an t'an yɛrɛ sɔrɔ san bi duuru ni kɔ tuzuru o ɲani kelen malgre ɛnpo sarala guvɛrɛmanw ye fɛn bɛɛ kɛra guvɛrɛman ye an lafiyalen tɛ faso kɔnɔ an lafiyalen tɛ faso kɔ kan maliyɛn de jaspo nin kuma in ne bɛ k'a adɛrɛse bɛɛ lajɛlen de la faransi dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛ fan o fan hakilina fitinin de bɛ ne bolo o hakilina in esike maliyɛn minnu bɛ faransi n'i ye a ta u y'a sifuru hakɛ fɔ maliyɛn mɔgɔ hakɛ min bɛ faransi mɛ hakili tɛ sifuru la n tɛ fɛ ka sifuru fɔ pour que n kana na nkalon tigɛ mɛ n'i y'o maliyɛn hakɛ ta ko hali o bɛɛ ka 50 50 50 bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ou bien foyer min bɛ faransi ko faransi foyer jama bɛɛ bɛɛ k'i ka foyer la sensibiliser u ka wari fara ɲɔgɔn kan 50 50 ou bien 100 euro 100 euro misali de don quoi c'est un exemple n bɛ ka exemple de di ko k'o fara ɲɔgɔn kan bilayi maliyɛnw tɛ dɛsɛ ka société dɔ dayɛlɛ u tɔgɔ la yan an bɛ se ka société dɔ dayɛlɛ an ka maliyɛndenw yɛrɛ fana bɛ tila ka baara k'a kɔnɔ wari bɛ bɔ an yɛrɛ kun ka don an yɛrɛ kun n'i ye faransi politiki lajɛ pétrole t'u bolo pétrole t'u bolo diamant t'u bolo foyi t'u bolo mais france bɛ vie politiquement de donc wagati dɔ fana sera heure dɔ sera anw fana ka se ka conscience ta an ka se ka an ka tungasigi kow yɛlɛma après an ka se ka an ka tungasigi kow yɛlɛma i bɛ maliyɛn caman de don o don mɔgɔ kura de bɛ na europe nali chance la ko don bɛɛ n'i nacogo cɛbakɔrɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ dɔ bɛ na ji fɛ dɔ bɛ na avion fɛ dɔ yɛrɛ bɛ na sahara fɛ bɛɛ n'i don cogoya mɛ donni in t'a bannen ye o ni ala kɔni sera k'i ni kisi i sera ka ji cɛ ci ou bien ala y'i ɲuman jigi ka bɔ avion kɔnɔ ala y'i ɲuman bɔ sahara kɔnɔ k'i se yan nɔ ala y'i ni kisi mɛ gɛlɛya bɛ i ɲɛ yan nɔ o ka jugu ka tɛmɛ sahara ni fɛn parce que sahara ta o ye saya ni balo de mɛ faransi yan nɔ ni sɛbɛn t'i kun papiye t'i bolo hali k'i yɛrɛ sɛgɛn e tɛ mɔgɔ ye faransikaw tulo bɛ kuma in na o komi n bɛ ka n base faransi kan n bɛ yen de n bɛ yen cogoya dɔn mɛ je pense que faransi états unis ninnu sisitɛmuw man jan ɲɔgɔn na erɔp jamana tɔw fana a bɛ ten u sisitɛmu si man jan ɲɔgɔn na c'est le même truc a bɛɛ ye ko kelen de ye maliyɛn foye fɛn fɛn bɛ yan maliyɛn fɛn fɛn bɛ yan bilahi n'an ye contribution nationale kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛ se ka ménage sosiyetew dayɛlɛ yan maliyɛn bɛ se ka sosiyete wɛrɛw dayɛlɛ yan an bɛ se ka episeriw dayɛlɛ yan an bɛ se ka fɛnw dayɛlɛ yan an bɛ tila k'an maliyɛn denɲɔgɔnw ta k'u bila u bɛ baara kɛ a kalo sara bɛ tila ka ta ka di kɛcogoya de bɛ ko bɛɛ la parce que n'i sigi ni zifuw ni fɛnw lajɛ mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn b'u kun ko wari dalilu dalilu bon a kuma in ne t'a fɔ nkalon don mais kunkolo de bɛ baara kɛ hakili di kun ye mɔgɔ ma c'est-à-dire i k'a la travailler i ka baara kɛ n'a ye quoi ni o sosiyete ninnu ni fɛn ninnu b'an bolo a ka ca ala fɛ ni sosiyete b'i bolo i maliyɛn ɲɔgɔn min bɛ yen ni ale tɛ baara la ou soit a bɛ yen papiye t'a bolo an bɛ se ka papiye di ɲɔgɔn ma à travers o sosiyete ninnu ni an sera k'a kɛ donc fo bɛɛ kelen kelenna k'a faamu kunfɛ ko yɛrɛ fana tɛ a bɛ se ka kɛ sira jɛlen ye foye foye maliyɛn bɛ fan o fan ka ɲɔgɔn na sensibiliser bɛɛ k'a k'i ka foye kɔnɔlaw la bɛɛ k'a k'i ka eh, eh, sigidaw la association bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko maliyɛn association don ka jɛ ka assemblée générale dɔ kɛ bɛɛ k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan ko ninnu a bɛ se ka kɛ kunfɛ ko tɛ kɛnɛkan ko don nin foye nin jama hakɛ ye nin wari bɔ o lisi bɛ yen nin jama hakɛ ye nin wari bɔ o lisi bɛ yen a wari bɛ fara ɲɔgɔn kan a kɔnti tɛ dayɛlɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la dɛ a bɛ dayɛlɛ en tant que la diaspora malienne wari bɛ bila kɔnti kɔnɔ ni sosiyete min kan ka kereye o kow ɲɛɲinini bɛ kɛ ka sosiyete kereye ka maliyɛnw ta u ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo sinon walahi an mɛnna nin ko in na tan an mɛnna nin cogoya in na n'an ma cogoya falen an mɛnna tan parce que ne mana n sigi k'a ye pakistanɛw bɛ na yan tilegan dere dere fɛ ka n'a sɔrɔ senegalɛ nizeriyɛn kamerunɛ anw de bɛ yan nɔ san kɛmɛ joli anw de dalen don yan nɔ olu bɛ na tilegan deredere fɛ dɔrɔn hali u tɛ kalo wɔɔrɔ yɛrɛ kɛ pif i b'a ye u bɛ magasɛnw dayɛlɛ u bɛ fɛn wɛrɛw dayɛlɛ wa u yɛrɛ damaw de bɛ baara k'a kɔnɔ fana donc wari bɛ bɔ u kun ka don u kun u b'a bɔ u kun a bɛ don olu kelen de kun wa i t'a ye jamais n m'a fɔ a tɛ yen dɛ k'a fɔ pakistanɛ filɛ ou bien chinois filɛ ou soit hindu filɛ nin ye ou soit suraka k'u filɛ nin ye ko u bɛ na k'u bɛ san tan san tan ni kɔ kɛ u bɛ papiye ko gɛlɛya la n'o olu kun y'a kɛ anw ta kɛcogoya ye u kun bɛ hali san mugan kɛ u bɛ papiye kow gɛlɛya la u bɛ baarakow gɛlɛya la mais olu ye hakilina dɔ de ta u bɛ buseriw dayɛlɛ u bɛ episeriw dayɛlɛ u bɛ alimentasiyɔnw dayɛlɛ u yɛrɛ damaw de bɛ baara k'a kɔnɔ donc nin ye hakilina fitinin de ye fo n'an banna sinon maliyɛn bɛɛ bɛ se ka nin kɛ bɛɛ wa hɛrɛ bɛ don bɛɛ fana kun fana a hɛrɛ bɛ don bɛɛ kun an mana société entreprise misɛnmisɛnninw créer créer sisan nɔ walahi i b'a ye sisan nɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ la nin hakilina fitinin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Je vois mon frère Moussa Bismo, Jacques Traoré, Oumar Keita. Bon, n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ nin hakilina fitinin de tun bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum